aa kalata yochoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chani achimwene poyamba ndimati mulandire moni kuchokera kwa ife abere anu kuno kwanu kunyasalande zinthu zathu kunobe panopa ndiye nkhasako achimwene zikumasuntha basi sikudandaulabe kwenikweni Mundilole ndiyamikire omwe aja a Kwezy buses kaamba kotigulanso stamp pa tsiku la lero. Ndakhala ndikumakamba mobwerezabwereza achimwene kuti katundu sitipatsira anthu osawadziwa kuti katundu wanga uyu mukandipekere kwa angaanga anga mu Ntcheumu. Ayi ndithu. Katundu timawapatsira anthu odalilika. Makono kwathu kuno kampani yodalilika yonyamula katundu ndi Kwezy Courier basi. Ukatumiza katundu wako lero lero lomwe amakafika ndipo okalandirawo amakamulandiranso lero lomwe ali bwinobwino basi munthu une ndiye monga mwa nthawi zonse achimwene ndadzuka mmawa kwambiri ndisaname tulo ndiye tinandisowa nati phee kumalingalira kuti ndiye ndi mmene zinthu zake zikuyenderamo ndiye kodi pomadzafika 2025 zinthu zake zakhala bwanji ndimangolingalira mozama Mu nthawi ino imene anthu ayambapo kulankhula nkhani zosiyanasiyana zokhudzana Alliance, mukulankhula kwawo akumakamba kuti akuti kaya pa 31 December kaya akuti kaya kuchitika zotani kaya akumakamba kuti akuti kukhala kukuyimbidwa nyimbo yakuti chikatere chikwati chatha chatha chatha chatha kaya amwene Sindikufuna kuti ndikhulupirire zimenezi. Monga ndakuuzirani muja achimwene, Manyasa panopa amakonda mikangano kwambiri moti akumayeserera usiku ndi usana kuti amve kuti ii kunotu kuno ochatsika ndi ophwawo osalima akangana koopsa moti pano sakumweranso chikho chimodzi. Palibe akumvana ayi. Akangomva choncho manyasa ndiye kumakhala kutsirira mang'ombe. Anthu achabe amenewa, kungomunamiza mwana za ng'ona zenizeni za ndiwolotse ndikudye. Ukamva manyasa akulankhula amwene, ukumaona ndithu kuti ambiri achalira kuti kodi ndewu iyambika liti? Kupanda anthu kumenyana ndiye kuti sizikubhebha palibe chilipo ndiye kumakhala zifukwa zonse zoti anthu amenyane basi akanukane aliyense ayendere yake ndiye kumakhala kufotokoza mwaona bwana anzanuwa ndi oyipa kwambiri taonani akuyikani pa benchi cholinga chawo bwana ndi choti basi athane nanu bwana zitayeni bwana angaone ngati ndinu kape inu si kape yaonetseni Enanso ayambapo kunena kuti ayi, apapa zikufunikadi zoti makosana a mtapomtapo, makosana a mpingo wachikasu wa Bebe komanso makosana a chibakera, tonse tibwere pamodzi tilimbane nazo ng'onazi basi zipita! Kubwereranso komwe kuja kopanga za alliance ndi cholinga chongofuna kugwetsa munthu basi, kenaka zikayenda ndiye wowowowowowowo! Kumasowa chochita, kukanganirana maudindo. Kodi auje akhale pati? Achimwene, miyezi khumi ndi iwiri ikubwerayi ikhala miyezi yosangalatsa kwambiri, miyezi imene Manyasa akuyembekezera ndi chidwi kuti maphokoso ayambike. Kungoti kukhala m'Nyasaland ndaphunzirapo kenakake amwene. Ndaphunzira kuti anthu samalikonda dziko lawo, Nthawi zonse amafuna ndithu pakhale kenakake kolakwika basi. Zinthu zikakhala kuti zikumayenda popanda phokoso, kwa ambirife zimakhala kuti sizikuyenda ayi. Haa inu, nanga mpakana talowa chaka chachitatu anthu akadali be limodzi asanayambane? Haa sizikubeba ayi. Akanayambana, muone nthawi imene a Chilima anangoimako pachulu, kulankhula mwachidamula kuti, enafe mukutionjeza, kukhala cheteku sikuti ndi kupusa ayi, mumtimamu muli zinkhani. Ambirife tidavina kwasakwasa kuti ehe, koka koka koka, iyambikeno basi yamanja, yamanja mkati. Koma kuona kuli zii, ambirife tinadandaula kuti aa, basi simuchitapo kanthu bwana, simuchitapo kena kake, anthu anu akutionjeza bwana. Ndi achimwene, nthawi zambiri ndimanena kuti kamzimu kameneka ndi kamene kamatilepheretsa kupita chitsogolo. Tikasankha atsogoleri athu ndi achiwiri awo, timayembekezera kuti basi Kanthawi kenakake akuyenera kudzayambana basi. M'malo mochita zitukuko zosiyanasiyana, zitukuko zimene zimachitika kuno zimakhala zoyambana basi, kutetana, kuzulana mphuno, kukanyangana kholingo. Zimenezo ndi zimene timayembekezera kuti zizichitika m'malo mwa zitukuko achimwene. Ndiye kumapezeka kuti nthawi ikungopita, tikadali malo amodzimodzi omwewo. ndiye pena pake zinthu zikafika pomathina kumapezeka kuti tikusowa ndalama zakunja zogulira zinthu ngati mankhwala fotereza ngakhale mafuta agamoto amene basi ife kumakhalanso patsogolo kulalata simutithandiza abuluzi inu takwiya nanu kwabasi kuyiwala kuti ifeyonso kumbali yathu tinathandizira anthu amenyale m'malo mowathandiza kuti akonze zinthu pena pake woyimba wina wake adayimba nyimbo amati dziko chomwe limafuna sindidziwa sindinkamumvetsetsa koma tsopano pakupita kwa nthawi ndayamba kumamumvetsetsa achimwene posachedwapa takhala tikutukwana mtundu wonse tsiku lonse kumathera uli pa mzere wa mafuta a gamoto ena kugona pomwepo anthu amapezeka kuti m'malo omwetsera mafuta Anthu agona komweko, timabwengete tawo afundirafundira, umadutsa pakati pa usiku kukhala ngati ukudutsa pa msasa wa anthu othawa nkhondo. Ndiye zazibambo zodikirira mafuta a gamoto, zamapazi akuluakulu ngati chikombole cha zidina, ndiye kumakhala mikonono m'malo omwetsera mafuta. Ndiye kumakhala ena kubwebweta, kumalota mafuta atabwera, ena kumakhala kumaveka mkamwa ngati munthu akuchapa zovala. Sizinali zinthu zabwinoyi. Zidatikwana. Moyo wa zigubu si moyo wabwinoyi. Panopa mukatifunsa kuti zikuyenda bwanji obwande? Ayi nkhasako, koma ndiyetu gulu lathu monga otsutsa ngati tikugwirizana nazo? Zimatibhebhera kuti zidasokonekera moteromo. Panopa aah zinthu zake sizikubebansoyi. Ife tidazolowera mavuto amwene. Zoona munthu basi adzingopita pamalo omwetsera mafuta basi kenaka kungothira ulendo? ayi ayi iyayi ife nazolowera kuotha moto usiku onse ngati tili pasiwa basi izi sizikubeba chimwene ngakhale za mchele wa mʼnthaka akuzikambidwazo kuti akuti akuti kaya ukhangati walongosoka kaya akuti zonse zatheka ndipo tsopano ayambapo kuthamanga makosanawo koma ngati ambiri ife tikugwirizana nazo ngati Ayi, ayi. Timafuna zikadakanika zimenezi amwene. Kwathu kuno ukhale njala basi. Tipeze cholankhula. Zoti apeza fetereza si mmene zikutiwawira mwamva inu? Timafuna tipeze zolankhula ife. Tipeze zifukwa zonse zomaima pachulu koma ndiye kutukwana mtundu wonse. Timafuna tikhale ndi zifukwa zokwanira zotsukira mkamwa. koma kuti ah, wapezekanso fotereza ah, kutero kuzatiwawa kwabasi ndiyeno fotereza amupeza mafutanso nkhasako nde mtsogoleri wathu na mutokotoko wamkulu ndi pamene padzitani adzilankhula kuti bwanji zachamba eti kupherana msika basi mgodi wathu mukatere mwatitsekera basi nanga big atitumanso liti kuti tikazimetse moto kapena tikapange mademo zamasewera basi Manyasa sitikutukuka chifukwa timakonda ndale kwambiri. Timakonda mikangano, timakonda mavuto koopsa. Tikadzangosiya kukonda zimenezi ndikuika maso athu pa chitukuko, basitu tidzaiphula achimwene. Umphawi wathu kuno ndi wochita kudzipatsa. Ndanena ndanena. Nanga ndatukwana apa? Kapena ndadya chibanzi?